moni moni okondedwa omvera lero tsiku lina lomwe tikhalenso tikuona mutu wochititsa chidwi umene tikhale tikuona za zakudya zakumwa pokhudzana ndi chipulumutso chathu kodi baibulo limaletsa zakudya kodi tikuyenera tisale zakudya kuti tikapulumuke? Tiyeni tikhale limodzi pamene tikuwunikirana limodzi phunziro limeneli. Tiyamba ndi buku la Genesis pamene tione mmene zinthu zinalili pachiyambi pa nkhani yokhudzana ndi

apa tikuona kuti zomera zinali chakudya cha anthu komanso zinyama panalibe amene amadya nyama ngati chakudya koma tikuyenera kukhala ndi chidwi chifukwa kwa amene amatsata za malamulo azoletsedwaletsedwa za zakudya kapena zololeza za zakudya sachita chilungamo posaunikira mbali ngati zimenezi. Ndiye apa chochititsa chidwi n'chonena kuti m'Genesis momwemu, m'Chipangano Chakale chomwechi, pali nthawi zingapo zimene Mulungu anaika madongosolo osiyanasiyana okhudzana malamulo a zakudya kapena kuti kadyedwe. Chitatha chigumula, Mulungu tikuona kuti akuika dongosolo lina lokhudzana zakudya pa Genesis chaputala 9 ndime ya 2 pamene akuti, Nyama zonse za dziko lapansi, ndi mbalame zonse za m'lengalenga, ndi chamoyo chilichonse chokwawa, ndiponso nsomba zonse za kunyanja zidzakuopani, ndipo ndazipereka kuti muzilamulire. Tsopano chamoyo chilichonse chidzakhala chakudya chanu. Monga momwe ndinakupatsirani ndiwo zamasamba, tsopano ndikupatsaninso nyama iliyonse. Koma Musamadye nyama imene ikanali ndi magazi oyenda. Apa tikuona kuti pakuchitika kusintha. Nyama zimene poyambirira zinali pa ubale wabwino ndi anthu, panopa zikhalano ndi mantha ndipo sipakhalanso kugwirizana kwina kulikonse. Ndipo nyama zimenezi zaperekedwa m'manja mwa anthu kuti zikhale chakudya tsopano. Ndipo nyama iliyonse, palibe yoletsedwa, kaya nkhumba. Akuti ndi chakudya ndithu. Koma chimene analamula kuti chisadyedwe ndi mwazi wokha wa nyamayo. Ndiye kuchokera apa kukafika asanafike Levitiko, anthu. anali kuloledwa kudya nyama ina iliyonse imene m'tsogolomu tikuona kuti ili m'gulu kaya lodetsedwa kaya losadetsedwa, koma munthu anali ndi ufulu odya kena kalikonse. Ndiye pa Levitiko 11 tikuonanso kusintha kwina tsopano. Kusintha uku, munthu akulolezedwabe kudya nyama ndi zomera koma akulamulidwa kusiyako zina nde tikawerenga levitiko 11 yo apa pasindiwerenga koma mukhale ndi nthawi yakuwerenga panokha muona kuti pali magulu ndithu azanyama zimene zili m'madzi zoyenda zowuluka zimene zina zikuloledwa komanso zina sizikutani sizikuloledwa Izi zinapangitsa mtundu wa Israeli kukhala opatulika komanso zimaonetsa kuti inali nkhani ya thanzi lawo. Nde kwa omwe amalemekeza malamulo akuletsa zakudya, nchifukwa chani satsata mbali ya malamulo ololeza, amangoyang'ana mbali yokhayo imene imakaniza? Nchifukwa chani sabweletsapo Genesis 9 amene akuloleza nyama ina iliyonse kuti itha kudyedwa? Kwa munthu amene amaphunzira Baibulo, kwa munthu amene amawerenga Baibulo mofatsa komanso moona mtima, akuyenera awerenge mwachifatse nazindikira mfundo zimenezi kuti zikukhala bwanji kuti Mulungu akukhala akusintha malamulo pa nkhani ya kadyedwe kuti tikuona koyambilira kuti munthu akulolezedwa kudya masamba okha koma nyama ina iliyonse sakuloledwa. Pa Genesis 9 tikuona kuti munthu akuloledwa kudya kena kalikonse ka moyo monganso mmene amadyera masamba. Kenaka pa Levitiko tikuona kuti masamba akudyedwa komano pa mbali ya nyama akuuzidwa kuti apatule. Ndiye Tikuyenera kuzindikira kusintha kumene kukuchitikaku nakutsata bwino lomwe, osati kuchita nawo Mau a Mulungu mokondera. Tiyeni no tione gawo la zakudya m'nthawi ya Yesu. Ndiye m'nthawi ya Yesu pali magawo awiri chifukwa pali mbali imene zakudya zimakanizidwa ndiyenso pali mbali imene zinayambano kuloledwa. Mongonena chabe, ngakhale sitikhala ndi nthawi yofotokozera mwatsatanetsatane, gawo loyamba la utumiki wa Yesu Khristu linali be likadali pansi pa Chilamulo cha Mose, nthawi imene amalolezedwa kudya zina nakanizidwa kudya zina. Koma mbali yomalizira ya utumiki wa Yesu Khristu kapena kuti ya Chipangano Chakale chimene chimadziwidwa kuti Chipangano Chakale, tikuona kuti lamulo la zakudya likusinthanso nkubwelera ngati mwakale ndithu. Nde kwa amene amawerenga mofatsa, sakuyenera akhale ndi a kukondera kungosankhapo gawo limene wakonda kuti ndawerenga apa mulungu akuti tizidya zonse kapena mulungu akuti tizidya izi izi tisamadye nkhaniyi ikuyenda mwadongosolo kuchokera pachiyambi kufikira na mu nthawi imene tili nde tione kuti kodi mathero a malamulo a zakudya akutinji ndiye tiunikira kwambiri pa machitidwe chapter cha 10 Vesi ya 10, Iye, kukamba za Petro, anamva njala, ndipo anafuna chakudya. Ndipo akukonza chakudyacho, iye anachita ngati wakomoka. Iye anaona kuthambo kutatseguka ndi chinthu china chikutsitsidwa pansi chooneka ngati chinsalu chachikulu chomangidwa nsonga zache zinayi. Mmenemo munali nyama zonse za miyendo inayi pamodzinso ndi zokwawa za dziko lapansi ndiponso mbalame za m'lengalenga. Petro anamva mawu akuti, Petro, dzuka, ipha nudye. Petro anayankha kuti, Ayi Ambuye, ine sindinadyepo kanthu kosayeretsedwa kapena konyasa. Petro anamvanso kachiwiri mawu akuti, Usachiyese chonyasa chimene Mulungu wachiyeretsa. Zimenezi zinachitika katatu ndipo nthawi yomweyo chinsalu chija chinatengedwanso kupita kumwamba. Ndiye taonani! Petro akukana kupha kapena kudya nyama imene ndi yodetsedwa. Koma chimene muyenera kulingalira ndi chonena kuti amenetu akumuuza izi ndi Ambuye. Kodi nchifukwa chani masiku ano timangovomera china chilichonse opanda kulingalirapo zifukwa zoyenerera kapena kuti a umboni okhazikika wa mmalemba? Petro anayenera kulingalira bwino kapena kuti kuvetsetsa bwino kuchoka kwa Mulungu kuti Mulungu amafuna achite izi chifukwa chani? Ndi akuti ine sinadyepo china chilichonse chodetsedwa. Izi zikutipatsa umboni onena kuti ngakhale nthawi ya Yesu Khristu imene Yesu Khristu anali pa dziko lapansi amatsata ndithu chilamulo cha Mose chimene chimaloleza kudya zina ndi kukaniza kudya zina kufikira pa nthawi imene Petro akuona masomphenya amenewa. Koma Mulungu akunena kuti Usachiyese chimene Mulungu wachiyeretsa kapena kuti wachiyesa choyera kukhala chodetsedwa. Nde pa 17 pa Petro akuganizira za tanthauzo la masomphenyawo, anthu amene Korneliyo anawatuma anapeza kumene kunali nyumba ya Simoni ndipo. anayima pa chipata. Ndiye nkhani iyi ikuphelezera chimene Mulungu amafuna kumuuza Petro pa nkhani yokhudzana amitundu kulandilidwa ndi Mulungu ngatinso anthu ake. Koma nkhani yomweyi ikutisonyeza mbali yokhudzana Mulungu kuvomereza kuti chakudya chimene Iye wachiyesa kukhala choyeretsedwa, munthu sakuyeneranso kuchiyesa chakudya chimenecho chodetsedwa. Nde mwina ena sangakhutire ndi umboni umenewu wokha wa vesi imeneyi, ndiye. Petro, I mean Paulo akutithandiza kuyankha chinthu chimenechi pa 1 Timoteo 4 vesi ya 4 ndi 5 pamene akunena kuti pakuti chilichonse chimene Mulungu analenga ndi chabwino ndipo chilichonse chisasalidwe akamachilandira moyamika pakuti chimayeretsedwa ndi mau a Mulungu ndi pemphero. Ndiye mau a Mulungu akuchiyeretsa chinthu chija ndipo ndi chotani ndithu! ndi choyera. Ndipo pamene tikuchilandira ndi chiyamiko chinthu chimenecho ndi choyera ndithu. Kodi mukudya nkhumba? Kodi mukudya milamba? Kodi mukudya chakudya chanji? Chimenecho ndi choyeretsedwa. Palibe chimene chikuyenera kutani? Kukanizidwa. Ndiye, munthu aliyense asachiyese chimene Mulungu wachiyesa kukhala choyera nkumachitenganso kuti nchoipa. Pa nkhani ya chipulumutso, Tisayesenso anthu amene Mulungu anawayesa kukhala oyera pamene anakhulupirira uthenga wabwino kuti tsopano ndi anthube ochimwa. Kuchokera nthawi imene ndidavomera, ndidakhulupirira uthenga wachisomo wakupulumutsa, nyimbo zimene ndimakonda kuyimba kalero panopa sizimvekanso chifukwa thandauzo lake mulibe chifukwa limatama zinthu zina zoposa mtanda wa Yesu Khristu. Nyimbo ngati Machimo anga ndi ambiri ndipo n'ngosawerengeka, Ndingoyang'ana kwa Inu, mundikhululukire. Nyimbo iyi kwa ineyo siimvekanso chifukwa machimo anga anakhululukidwa, machimo anga anafafanizidwa, machimo anga si ambirinso chifukwa ndidayesedwa olungama ndi Yesu Khristu. Ndidayeretsedwa ndi mwazi wa Yesu Khristu. Aliyense amene amakhulupirira uthenga wabwino wa Yesu Khristu kuti anatifera naukitsidwa kuti ife tikayesedwe olungama, Mulungu amamuyesa munthu ameneyo kukhala olungama. Kodi ndi ndani kuti ine ndikayese chimene Mulungu wachiyesa kukhala cholungama khalanso chodetsedwa. Machitidwe 10 vesi ya 15 akuti Paulo, Petro anamvanso kachiwiri mau akuti usachiyese chonyansa chimene Mulungu wachiyeretsa chikhazikike ichi abale. Ndiye kodi inu ndi ine ndi ndani kuti tikatsutse chinthu chimenechi? Taona kumene nkhani ya chakudya yachokera kufikira na nthawi imene Paulo, mtumiki amene adasankhidwa wa nthawi ino ya chisomo, akuuzidwa kunena kuti, Kalikonsetu ndi koyeretsedwa. Ndiye pasakhalenso kuweruzana kuti wina wachimwa ngati wadya, kapena ayi ngati sanatero. Mau a Mulungu akutiuza izi. Akolose 2 vesi ya 16 akuchitira umboni za chimenechi. Akuti chani pa 16? N'chifukwa chake musalole wina aliyense kukuzengani mlandu chifukwa cha zimene mumadya kapena kumwa, kapena za masiku a chikondwerero cha chipembedzo, za chikondwerero cha mwezi watsopano, kapena za tsiku la Sabata. Ameni. Musalole kuti muzengedwe mulandu pa zinthu zimenezi, chifukwa ufumu wa Mulungu suli wa chakudya kapena chakumwa. Ndi zinthu zopita ndi zinthu zotsala zimene zimagwiritsidwa ntchito naonongeka. Aroma 14 vesi ya 3 akuthiriranso umboni za chinthu chimenechi. Tisaweruzane wina ndi mnzake pa nkhani ya chakudya kapena chakumwa. Munthu amene amadya chilichonse sayenera kunyoza amene satero, ndipo munthu amene samadya chilichonse asaweruze munthu amene amatero, pakuti Mulungu anamulandira. Kodi ndiwe ndani kuti uweruze wantchito wa mwini? Mbuye wake yekha ndiye aweruze ngati wakhoza kapena walephera pa ntchito yake, ndipo adzakhoza popeza kuti Mbuye wake angathe kumkhozetsa. Akutionetsera kuti uwuwu ndi ufulu wakuti omwe amafuna kudya adye ndipo iwo amene safuna kudya asadye. koma pasakhale kuweruzana. Ndi kwa iwo amene amaphunzitsa kuletsa zakudyazi, nde kuti anthu amenewa akuphunzitsa ziphunzitso za ziwanda. Anthu amene amaphunzitsa kuletsa zakudya, pomwe Mulungu mu nthawi ino sakuikaponso mlandu pa nkhani yokhudzana zakudya ndi zakumwa, anthu amenewa akuphunzitsa ziphunzitso za ziwanda. 1 Timoteo 4 vesi 1 kulekeza 3 akuti chani? Mzimu akunena momveka bwino kuti m'masiku otsiriza anthu ena adzataya chikhulupiriro chawo ndi kutsatira mizimu yonyenga ndi zinthu zophunzitsidwa ndi ziwanda. Zinthu zimenezi ndi ziti? Ziphunzitso zimenezi zimachokera ku chinyengo cha anthu onama amene chikumbumtima chawo chinamatidwa ndi chitsulo chamoto. Ndiye pa 3 akuti iwo amaletsa anthu ukwati, 1. ndi kuwalamulira kuti asamadye zakudya zina. Akuika malamulo akuti anthu asamadye zakudya zina. Sitikuyenera kuikirana malamulo pa nkhani ya zakudya kuti iyayi, Mulungu akuletsa zakudya zakuti-zakuti chifukwa zinthu zimenezi akuti ndi zoyeretsedwa, zimene Mulungu analenga kuti amene anakhulupirira ndi kudziwa choonadi. azidye moyamika. Kwa anthu amene izi akuzitengabe kukhala tchimo kapena kukhala vuto, sanalandire choonadi, chifukwa choonadichi n'chimene mukuchimva pano kuti nkhani ya chakudya pasakhalenso kuweruzana. Nde tikadumphe n'kuwerenga pa 6. pamene akutsindika kuti ngati abale uwalangiza zimenezi, kuti zakudya zonse ndi zoyeretsedwa ndipo zimalandiridwa ndipo zikuyenera kulandiridwa osasalidwa, udzakhala mtumiki wabwino wa Khristu Yesu, woleredwa m'choonadi cha chikhulupiriro ndi chiphunzitso chabwino. chimene wakhala ukutsata. Koma izi ambiri sangazilandire chifukwa zimene akhala akuphunzitsidwa zimayikapo chiopsezo, zimayikapo ziletso zambirimbiri zimene zimayika ngakhale mantha kuti chikachitika chimenechi ndi kuti pali vuto lalikulu pa nkhani ya chipulumutso chawo. Koma chipulumutso chathu sichili m'chakudya kapena m'chakumwa, kuchisala kapena kuchivomera. Ndiye chomwe tikungopemphedwa ndi kuchita zinthu mwachikondi pa nkhani ya kadyedwe kathu. Sitikulamulidwa koma kupemphedwa kuchita zinthu mwachikondi. Chifukwa? enabe ndi ofooka m'chikhulupiriro chawo kapena kuti muuzimu mwawo. Sikuti tonse timangofikira kukhala pokhwima kuti ayi kalikonse nditha kudya namwa. N'chifukwa chake pa Aroma 14 vesi ya 1 akunena kuti Mulandire amene ndi wofooka m'chikhulupiriro. Osatsutsana naye pa maganizo ake. Chikhulupiriro cha munthu wina chimamulola kudya china chilichonse. Koma munthu wina amene chikhulupiriro chake ndi chofooka amangodya zamasamba zokha. Munthu amene amadya chilichonse sayenera kunyoza amene satero, ndipo amene samadya chilichonse asaweruze munthu amene amatero. pakuti Mulungu anamulandira. Ndiye ngati pali wina amene ndi wofowoka m'chikhulupiriro chake, munthu ameneyo tikuyenera timulandire namuonetsera chikondi posagwiritsa ntchito ufulu wathu kukhala chotonza. chifukwa tikatero, tikapanda kuchita zinthuzi mwachikondi, timpangitsa wina uja kukhala okhumudwa. Ndiye tiwerenge vesi imene ikutsindika pa chimenechi. Tiiwerenga pa Aroma 14 vesi ya 13 pamene akuti, Motero. Tiyeni tisiye kuweruzana wina ndi mnzake. M'malo mwake, tsimikizani m'maganizo anu kuti musaike chotchinga m'njira ya m'bale wanu. Monga mmodzi amene ndili mwa Ambuye Yesu, ndine otsimikizika mtima kuti palibe chakudya chimene pachokha ndi chodetsedwa. Koma ngati wina atenga china chake kukhala chodetsedwa, kwa iyeyo ndi chodetsedwa. Ngati m'bale wako akuvutika chifukwa cha chimene umadya, iwe sukuchitanso mwachikondi. Usamuwononge m'bale wako amene Khristu anamufera chifukwa cha chakudya chakocho. Musalole kuti chimene muchiyesa chabwino achinene ngati choipa, pakuti Ufumu wa Mulungu si nkhani ya chakudya ndi kumwa, koma chilungamo, mtendere, ndi chimwemwe mwa Mzimu Woyera. Chifukwa chake, aliyense amene atumikira Khristu m'njira iyi akondweretsa Mulungu ndi kuvomerezedwa ndi anthu. Ndiye ngati titumikira Mulungu mu njira yachikondi imeneyi, tikumkondweretsa Mulungu komanso timavomerezedwa ndi anthu. Ine ndikudziwa kuti m'bale wangayu pa nkhani ya nkhumba sitigwirizana bwinobwino, sanamvetse, kapena adamva koma chimamuonekera chodetsedwa. N'chodetsedwa kwa iyeyo, koma sindikuyenera kuti ndikadyeno nkhumba pamaso pake kumpangitsa iye kukhala wokhumudwa, kapena kumdetsera ziwiya zake ndi nyama imene iyeyo sakondwera nayo. Ena safuna kudya ngumbi, ena safuna kudya nsomba za mtundu wina. pa zifukwa zimene iwowo m'mtima mwawo amatsimikiza. Ndiye funso lomaliza nali, Kodi mowa ndi tchimo? Tamva momveka bwino kunena kuti Ufumu wa Mulungu si chakudya ndi chakumwa komanso munthu asatiweruze pa nkhani ya zakudya kapena zakumwa zimene timamwa. Pa nkhani ya mowa pali kukokanakokana chifukwa mwina sitimvetsa mbali ya Baibulo ngati imeneyi. Baibulo silivomereza munthu kukhala oledzera koma limafuna kuti tikakhale oledzera koma mwa Mzimu. Tikadzadzidwe ndi Mzimu m'malo mwake. Tisatengedwe ukapolo ndi kena kalikonse, Baibulo limakambapo zimenezi, kuti tisakhale akapolo a kanthu kena kalikonse. Mowa uli ndi zotsatira zimene thupi la munthu limachita. ndiko kuti munthu umatha kukhala ngati wazelezeka. Tisalole kuikidwa ukapolo pa chinthu chimenechi. Timoteyo anauzidwapo kuti achiteko pang'ono naye vinyo chifukwa cha vuto lake la m'mimba. Ndikhulupirira pali magawo angapo a mowa amene ambirinso titokhalanso ndi vuto lomvetsetsana. Koma tikakamba za vinyo ochokera ku mpesa, ali ndi zitakataka zimene zingathandize thupi la munthu chifukwa ndi chinthu chomera chimene ngakhale pachiyambi Mulungu analoleza kuti aliyense atha kudya. Ndiye Paulo akumuuza Timoteyo kuti atha kuchitako pang'ono. Atha kuchitako pang'ono chifukwa akachita kwambiri ndiye kuti zimutenga nasokonekera. Koma sakuletsedwa munthu kumwa mowa kapena kena kalikonse kamene angafune. Ndi chinthu chovuta kumvetsetsa. kuchokera kwa munthu amene akulalika Mau a Mulungu. Anthu safuna kumva chilungamo chochokera m'Mau a Mulungu. Si m'mene ukulinyozera tchimo chimene chimakupangitsa kukhala iwe oyera, koma ndi mtanda umenewo umalalika pokhudzana za tchimo. Pali zakudya zambiri zimene zimationonga matupi athu chimodzimodzinso ngati mowa umenewo. Ndiye kwa amene angagwiritse ntchito a, vesi la Timoteyo pamene Paulo akumulangiza Timoteyo kuti achiteko naye vinyo pang'ono chifukwa cha vuto lake la m'mimba, pokamba za mowa ngati wa ma spirits, zochoka ku ma chemicals chabe, ndikuona kuti palinso kulakwika chifukwa. Uwu ndi mowa wa mtundu wina. Ndi zinthu zoyipa zimene zingangomawononga thupi la munthu limene munthu amene akudziwa zimene adamuchitira Mulungu komanso kudziwa kuti thupi lathu uh, ndi kachisi wa Mulungu wayenera kupewa zinthu zimene zingawononge kachisiyo chifukwa mkati mwa munthu olungama mukuyenera kutuluka zinthu zabwino ndiye zinthu zimene timatha kuyikamo zimene zimasokoneza ubongo wathu zimatakasa zinthu zina zimene zimapangitsa munthu kutulutsa chikhalidwe chimene ndi chosemphana ndi chimene iyeyo ali ngati munthu opulumutsidwa. Izi ndikukamba kwa okhawo amene adapulumutsidwa. Kwa munthu amene sanapulumutsidwe, kaya amamwa, kaya samwa, koma ngati sanavomereze Yesu Khristu ngati Mpulumutsi wake, ameneyo ndi otayika ndithu. Koma kwa okhulupirira, amene amasinkhasinkhabe pa nkhani ya chimene akuyenera kumwa kapena kusamwa, Nkhani yake ndi yosavuta, Musalole wina aliyense akuweruzeni pa nkhani ya chakumwa kapena chakudya, ndipo musalole mukhale a kapolo wa zinthu zimene zimagwiritsidwa ntchito natayika. Si mowa okha, enatu satha kukhala anthu, akangomva dzina la ndalama iwowo sakhalanso anthu, amafuna ndithu ayigwire. apange kena kalikonse kuti ndalama imeneyo ayigwire. Ngakhale kusala tulo kumene, enatu sakhalanso anthu ngati amva kuti pakuti pali phwando. Nzinthu zimene ena titha kuona kuti si zinthu zolakwika koma ndi zinthube zolakwika chifukwa sizipereka chitsanzo choyenerera. ngati anthu opulumutsidwa. Koma kodi timasiya kukhala opulumutsidwa? Iyayi, ndifebe opulumutsidwa. Koma pamene tikukula mu mzimu wathu, tikuyenera zinthu zina tikazisiye ndiye sindingaime pano nkumauza anthu kuti asiye kumwa chakuti chakuti chifukwa munthuyo akuyenera adziyang'anire yekha munthu akuyenera adziyang'anire yekha molingana ndi zotsatira za chimene akuyika mkati mwake kodi munthu atati wamwa nakhala osaledzera ameneyo wachimwa si tchimo abale wanga koma kodi zikumuchita chani mthupi la munthu zinthu ngati zimenezi ngati zikumuononga mthupi la munthu ndi chinthu cholakwika chimene munthuyo samayenera kutani kumachiyika mthupi mwake ndi zikhalidwe zimene ah, zimachulukira pakati pa anthu osatani osapemphera koma tikadziwe kuti aliyense ndi wochimwa kaya umamwa kaya sumwa koma mulungu anatiyesa kukhala olungama kudzera mu imfa ya yesu khristu ambuye akatithandize kulingalira pa ichi ngati muli ndi mafunso chonde funsani ngati pali ndemanga ikaniponso ndemanga nkhaniyi ithokhala yayikulu kwa ena komanso kwa ena ndi nkhani yochepa kwambiri koma zimatha kukula chifukwa cha ziphunzitso zimene takulizidwamo ndipo zakhala zikutipsinja tikuyenera chidwi chathu tichiyike pa choonadi chenicheni chimene chimafotokoza za kapulumutsidwe ka munthu chifukwa tithoika chidwi chathu pa machimo a mitundu osiyanasiyana nawadzudzula mosiyanasiyana koma ngati sitilalika za thandizo la tchimo limene ndi mtanda wa Yesu Khristu umene umatisintha tsiku ndi tsiku natithandiza kukhala moyo olemekeza Mulungu omachita zinthu zabwino, omalingalira zinthu zabwino, ndiye kuti palibe chimene tikuchita. Tiyeni tidzakhalenso limodzi pamene tidzakhale tikuunikirananso maphunziro ena.